Anois ar an líne tá Eoghan Ó Néill, Ceannasaí Rannóg na Nuachta i Ráidió Fáilte. A Eoghain, fáilte go dtí an clár. Go raibh maith agat, a Eoghain. Tháinig mé ar na meáin shóisialta le déanaí, a Eoghain, go bhfuil ceiliúradh mór agaibh i Raidió Fáilte i mbliana agus sibh cúig bliana déag ar an bhfód? D'inis iar-bainisteoir an stáisiúin, Fergus O'Hare, stair an stáisiúin dom cúpla uair ar raidió, ach ar mhiste leat tú féin cur síos a thabhairt dom faoin gceangal atá agat agus ag pobal na Gaeilge i mBéal Feirste go ginearálta leis an stáisiún thar na blianta go dtí an lá atá inniu ann? Bhuel, caithfidh mé dul siar agus tosaíonn scéal Raidió Fáilte i bhfírinne 36 bliain ó shin, agus sin i 1985 nuair a thosaigh muid ag craoladh. Stáisiún bradach, más mian leat, tarchuradóir againn, fuair muid agus chuir muid an raidió ag dul ins an Ardscoil anseo i mBéal Feirste, tá, faoi cúpla céad slat den áit a bhfuil muid anois, agus bhí muid ag craoladh uaidh sin go tráthrialta. Ansin, thar na blianta, choinnigh muid sin ag dul, cibé áit a bhí an nuachtán Lá agus an siopa An Ceathrú Póilí, bhí muid uilig ins an aon fhoirgneamh amháin agus choinnigh muid an raidió ag teacht amach ins an am sin. Uaireanta, ní bheadh sé ann ar feadh seal, uaireanta, bheadh sé ag craoladh gach lá agus oíche, bhí cineál córas againn. So, lean sin ar aghaidh go dtí 2006. Nuair a fuair muid ceadúnas ó lucht Ofcom anseo in sa Tuaisceart a cheadaigh dúinn, a thug ceadúnas dúinn den chéad uair le craoladh mar raidió pobail, go dtí sin ní raibh aon reachtaíocht in sa Bhreatain a cheadódh raidió pobail. So, nuair a tharla sé sin, an chéad rud a rinne muid ná shuigh muid síos, mé féin, Fergus O'Hare, Máire Nic Fhionnachtaigh go leor daoine eile agus bheartaigh muid, cad é mar a thiocfadh linn, craoladh ceithre uair is fiche a chur ar bun agus bhí foireann bheag lánaimseartha ag an tús, b'fhéidir beirt nó triúr, ní cuimhin liom, agus ansin bhí léar mór daoine a bhí sásta a bheith ag craoladh go páirtaimseartha agus gan íocaíocht. So, i ndiaidh tamall, ba é sin cineál an múnla ar bhealach a bhí ag Raidió na Life, an múnla a bhí ag stáisiúintí raidió pobail eile, bhur, bhur cuid féin ins an, in san áireamh. An bunsmaointiú a bhí ann, bheadh croífhoireann, bheadh siad sin fostaithe go lánaimseartha go bunúsach agus ansin bheadh go leor daoine ag obair ar bhonn dheonach ag teacht isteach is ag coinneáil na cathrach ag gabháil. So, sin mar a bhí sé. Sin 2006. Thosaigh sé le teachtaireacht a rinneadh a thaifead in Áras an Uachtaráin le Máire Mhic Giolla Íosa. Sin an chéad teachtaireacht a chualathas ar Raidió Fáilte in 2006. Agus ó shin i leith, bhuel, tá muid ag craoladh linn gan stad gan staonadh. Tá muid anois in Áras Áras thar a bheith galánta, tá, mar gheall ar Covid is dócha, titim siar ar líon na n-oibrithe deonacha, ach táimid ag teacht amach as sin agus ag dul ins an treo céanna arís. So, bhí clár speisialta dhá uair a chloig againn a chraol muid ar na meáin sóisialta agus beo, le ceiliúradh a dhéanamh ar chúig bhliana déag agus gan dabht ar bith, beimid ag smaointiú ar chúpla ocáid eile a dtig linn a dhéanamh le ceiliúradh a dhéanamh.
OK. Agus tá bainisteoir nua ag an stáisiún le tamall anois, nach bhfuil? Tá. Tá Cillian Breathnach ina bhainisteoir anseo agus tá sé deacair ag duine ar bith teacht ag comharbacht ar Fhergus Ó hÍr nó bhí Fergus ar feadh na mblianta fada againn anseo, sin, bhí sé ina chrann taca ag an rud ar fad. Ach níl ansin, Roimhe sin bhí sé ina phríomhoide ar Choláiste Feirste anseo i mBéal Feirste. Arís eile thosaigh siadsan gan aon aitheantas ón stát agus b'éigean dóibh a bheith ag treabhadh an ghoirt féin ar feadh cúig bliana sula bhfuair siad aitheantas fiú. So tháinig seisean ó chúlra a thuigeann cuid de na dúshláin ar leith a bhí ag baint le stáisiún raidió. Gan é, ní dócha go mbeadh an raidió, cinnte ní bheadh sé mar atá sé inniu. So, bhí sé deacair ag Cillian a bheith ag teacht isteach agus ag iarraidh an spás sin a líonadh. Ach tá sé i ndiaidh socrú isteach go maith agus is fear é, fear óg, más mian leat, daichead bliana d'aois. Tá sé iontach díograiseach, tá sé, tagann sé ó Thír Eoghain. Tugann sé isteach peirspictíocht difriúil, ar ndóigh, mar is eol dúinn ó chluiche ceannais na hÉireann. Muintir Thír Eoghain deacair iad a chloí agus bíonn siad iontach, iontach tugtha do na rudaí a thugann siad fúthu. So, tchífidh muid cuid de sin ins an am atá le theacht. B'fhéidir, mar fhocal scoir ar an rud sin ar fad, ba chóir a rá, Darren, ceann de na rudaí is mó, Nuair a luaigh tú ag an tús bhí muid ag labhairt fá pobal, pobal Gaelach Bhéal Feirste, cad é mar tá sé ag glacadh leis an stáisiún. Is stáisiún pobail a bhí ann ón tús. Sin an cúis a tháinig muid ar an smaointiú 36 bliana ó shin de bheith ag bunú stáisiún raidió. Bhí muid i ndiaidh a bheith ag bunú Lá nuachtán a bhí dírithe agus a d'eascair ón phobal Gaelach anseo i mBéal Feirste. Ba amhlaidh a bhí sé leis an stáisiún raidió, ba amhlaidh a bhí sé leis an bhfoireann aisteoireacht, aisteoirí a chuir muid ar bun, Aisteoirí Aon Dráma, ba amhlaidh a bhí sé le Cultúrlann McAdam Ó Fiaich agus bhí muid ag tógáil ar an méid a rinneadh ag pobal Bhóthar Seoighe agus dá réir. So, tchí muid an stáisiún, yes, tchí muid go bhfuil sé tábhachtach, go bhfuil sé proifisiúnta, go bhfuil ardchaighdeán ag baint leis, go bhfuil soláthar iontach, ach thar rud ar bith eile, dúinne, is uirlis dlúthú pobal Gaelach atá in sa stáisiún. Tá muid ag iarraidh an pobal Gaelach a threisiú agus a thabhairt le chéile agus sin an cúis a cuireadh Raidió Fáilte ar bun sa chéad dá anuas. OK, ceist mhór, agus labhair mé le Fergus cúpla uair faoi seo freisin. An bhfuil an sprioc fós agaibh go ba chóir do Ofcom ceadúnas stáit a thabhairt daoibh sa stáisiún ionas go bheadh sibh ag craoladh ar FM fud fad Thuaisceart Éireann? Ó, cinnte le Dia go bhfuil. Sea, sin sin príomhaidhm. Agus caithfidh mé a rá, nuair a bhí an clár againn an lá faoi dheireadh, bhí gach duine Nuair a bhí muid ag leagan amach cad é ba mhaith le daoine a fheiceáil san am atá le teacht, craoltóirí, iarchraoltóirí, Fergus é féin, Gearóid Ó Cairealláin, comhbhunaitheoir ar an stáisiún agus dá réir, bhí siad uilig ag rá gur gá é seo a bheith ar fáil, gur chóir do Raidió Fáilte a bheith mar chroí-stáisiún do mhogalra fiú ins sa tréimhse idir an dá linn go dtí go mbeidh Raidió Fáilte ag craoladh ar fud na Sé Chontae agus ar fud na Naoi gContae, i bhfírinne, go dtí go dtarlódh sin, gur chóir do do Ofcom agus na húdaráis a bheith ag ceadú mogalra de stáisiúntaí pobail i leithéidí Dhoire agus Iúr Chinn Trá, an tSrath Bán, fud na Sé Chontae agus go mbeadh Raidió Fáilte mar chineál máthair stáisiún acu sin, go dtiocfadh leo clárthaí a chur ar fáil don stáisiún clárthaí logánta agus go dtiocfadh le Raidió Fáilte iad sin a chraoladh. Cuid mhór oibre le déanamh ar fhorbairt an phlean agus an smaointiú sin ach sílim go bhfuil an atmaisfeár b'fhéidir níos dearfaí ná mar a bhí sé le fada agus go háirithe b'fhéidir le Acht Gaeilge a bheith ag teacht i réim anseo go ndéanfadh sé cúrsaí níos fusa arís but b'fhéidir bhfuil spin dearfach orm inniu b'fhéidir mbeidh sé i bhfad níos deacra ná sin.
OK, cad atá ag teastáil ionas go bheadh sibh ábalta a bheith ag craoladh fud fad Thuaisceart Éireann, nó na Sé Chontae, a Eoghain? Bhuel, níor smaointigh mise mórán air, mar is daoine eile a bhíonn ag plé leis an taobh sin de chúrsaí, ach an chéad rud caithfidh muid cead a fháil agus tarchuradóir a fháil atá in ann a bheith ag cur an chomhartha ón stáisiún. bheadh achar i bhfad níos faide ná mar atá muid á déanamh i láthair na huaire so bheadh aeróg níos mó a dhíth, bheadh tarchuradóir níos láidre agus bheadh cead agus ceadúnas ann. Ach ansin, caithfidh tú a rá, chaithfeadh an stáisiún athrú dá bharr, ní stáisiún do Ghaeilgeoirí Bhéal Feirste a bheadh ann, stáisiún do mhuintir na sé chontae nó mhuintir na naoi gcontae ar fad a bheadh i gceist, agus insa chás sin, bheadh orainn, mar shampla, cláracha difriúla ar fad a bheadh ann, bheadh orainn a bheith ag oibriú amach goidé go díreach an méid spáis a thabharfaí do cheantracha éagsúla agus dá réir. So, bheadh orainn, má amharcann tú ar shampla Raidió na Gaeltachta ar bhealach, tchím,

córas eile a oibriú amach ó thaobh sin de. An bhféadfadh sibh, nó an bhfuil sibh, ag lorg tacaíochta ó na páirtithe polaitiúla chun an sprioc seo a fháil, a bhaint amach? Bhuel, de réir, arís eile, ní hé an rannóg a bhíonnse ag plé leis, ach de réir mar a thuigimse, is mó atá an stocaireacht á déanamh i bhfírinne le Ofcom féin agus leis na húdaráis, seachas na páirtithe polaitíochta. Tá páirtithe ann, agus chuir siad in iúl cheana féin gur mhaith leo go mbeadh Raidió Fáilte in ann craoladh ar fud na Sé Chontae, ach tá insa deireadh Is ceist chraoltóireachta atá ann agus níl an oiread sin cumhachta ag na páirtithe polaitiúla anseo ó thaobh na craoltóireachta de. So, tá caidreamh iontach maith tógha againn le Ofcom thar na blianta agus tá caidreamh maith tógha againn fosta le cuid de na grúpaí a chuidíonn le craoltóireacht insa Tuaisceart, leithéidí an Ciste, an ILBF, an Ciste Craoltóireachta Gaeilge agus dá réir, so, agus craoltóirí eile le Gaeilgeoirí atá ag obair, mar shampla, leis an BBK, insa BBK agus dá réir. So, ar bhealach, is é a bheith ag cur ar a súile do na húdaráis, go bhfuil an caighdeán craoltóireachta atá againn, go bhfuil sé ard go leor le go mbeadh siad ag smaointiú ar seo, agus lena chois sin, a chur ina luí orthu go bhfuil taithí againn ar seo a dhéanamh agus go dtiocfadh linn é a dhéanamh ar bhealach a bheadh éifeachtach agus a bheadh ag cloí le rialacha Ofcom mar sin rud iontach tábhachtach anseo go mbíonn tú ag cloí leis na rialacha ó thaobh Ofcom de. Bheadh sé chomh iontach, dar liom, dá raibh sibh ag craoladh timpeall fud fad Thuaisceart Éireann nó nó Cúige Uladh eh cíbe rud bheadh sé go hiontach you know Bhuel bíonn bíonn bíonn an oiread sin daoine ag teacht an bealach seo agus sin go díreach an rud a deir siad, daoine as Ard Mhacha, daoine as Doire, bíonn bíonn daoine as Iúr Cinn Trá, daoine as Dún Pádraig agus bíonn siad istigh againn go minic agus sin an chéad rud a deir siad. God nach mairg nach bhfuil seo againn agus mé ag tiomáint thart ar an charr. Thig leo é a thógáil ar an idirlíon ach tá sé i bhfad bhfad níos fusa nuair atá tú i do shuí sa bhaile agus just cuireann tú an raidió ag dul, go háirid do dhaoine d'aois grúpa áirithe. Ach bheadh status i gceist fosta. Bheadh sé ina aitheantas go bhfuil an tuaisceart dátheangach, go bhfuil níos mó ná stáisiún i dteangaidh amháin a dhíth, go bhfuil stáisiún, réimse stáisiún, ins na teangaithe éagsúla atá dúchasach anseo anois.
Ok, bhuel beidh mé ag caint leat faoi seo arís san am atá amach romhainn. Ní choimeádfaidh mé thú i bhfad eile, a Thóin. An féidir leat a rá liom cé chomh dona is a bhí na srianta maidir le Covid-19 oraibh mar stáisiún? Bhuel, bhí na srianta go dona ar fad agus fiú agus muid ag caint, tá beirt nach bhfuil insan obair inniu. go bhfuair siad amach go bhfuil daoine in sa teach s'acu a bhfuil ó, bhuel a fuair tástáil dearfach agus mar sin níl, sin beirt atá ar iarraidh ón fhoireann go gceann roinnt laethanta anois, ní bheidh siad ar fáil agus mar shampla chuir sé as riocht ar fad an obair a bhí le déanamh agamsa inniu. Mar sin, cúpla agallamh a b'éigean domhsa a dhéanamh mar ní raibh daoine eile thart. So, sin rud atá ag tarlúint go rialta anois, ach ní faic é seo i gcomparáid leis an rud a bhí ag tarlúint an t-am seo anuraidh agus, well, b'fhéidir mí Mhárta seo caite agus suas go dtí an samhradh seo caite. Bhí rudaí iomlán fríd a chéile, uimhir a haon, an neamhchinnteacht, ní, bhí amhras ar dhaoine, bhí eagla ar dhaoine, bhí beaguchtach ar dhaoine. Bhí dúluachair ar dhaoine áirithe. Bhí sé deacair ag daoine a bheith ag plé leis an rud i gcoitinn gan bheith ag smaointiú ar an obair. So bhí mise ar an t-aon duine amháin a bhí ins an fhoirgneamh anseo. A bheag nó mhór, mise an t-aon duine amháin a bhí anseo. ó Mhárta seo caite nuair a thosaigh an rud i gceart go dtí an tsamhradh. Tháinig daoine ar ais ar feadh tamaill insa tsamhradh ach ansin aríst eile ins san fhomhar is sa gheimhreadh fágadh muid ar mé fhéin agus b'fhéidir duine amháin nó beirt. Sin an méid a bhí ann. So i bhfírinne go dtí Márta na bliana seo. Ar éigean go raibh duine ar bith in ann teacht isteach anseo. B'éigean an caife thíos staighre a dhruidim agus, you know, níor tháinig sin ar ais i gceart, i bhfírinne, ó shin. Tá muid féin ag tabhairt foireann isteach de réir a chéile. Bhí muid ag tosú le mí, mí Lúnasa, sílim. Thosaigh sé go raibh daoine ag teacht isteach fá choinne lá amháin sa tseachtain nó dhá lá sa tseachtain. Ansin Meán Fómhair, trí lá sa tseachtain. ar an tseachtain. Ar an mhí seo chugainn beidh muid ag ceithre lá sa tseachtain so gach mí beidh muid ag tabhairt daoine ar ais níos faide but you know tá muid ag dul isteach ins an gheimhreadh tá muid buartha agus tchíonn muid mar a deirimse leis an bheirt atá ar lár fá láthair go bhfuil cineál bóthar crapanach agus bóthar deacair dhúinn go fóill.
OK, chun teacht i dtreo dheireadh an agallaimh, an bhfuil aon, em, luaigh tú ócáid amháin ag tús an agallaimh, ach an bhfuil aon, an bhfuil aon ócáidí eile pleanáilte go deireadh na bliana ag déanamh ceiliúradh ar sibh a bheith, eh, cúig bliana déag ag craoladh i mbliana? Bhuel, níl a fhios agam, ba mhaith liom féin go mbeadh cúpla rud againn ach. Ní raibh aon plé dian déanta againn faoi seo i ndiaidh dúinn a bheith ag reachtáil an lá ceiliúrtha agus an ócáid sin ar líne agus thóg sin cuid mhór am, fuinneamh agus d'oibir cuid mhór daoine fosta so tá daoine cineál cloíte ag an phointe sin. Agus go díreach sula bpléann muid níos faide amach tugann muid sos beag uaidh. Caithfidh mé a rá tá na meán cumarsáide anseo i ndiaidh cuid cuid mhór spéis bhuel na meán cumarsáide Gaeilge so tá muid i ndiaidh cuid mhór agallaimh a dhéanamh fán ócáid agus cuid mhór lucht scannánaíochta istigh agus araile so is léir go bhfuil daoine spreagtha ach arís eile bímse i gcónaí ag smaointiú gur ar bhealach caithfimid a bheith ag labhairt fosta am éigin amach anseo Fá 36 bliana ar an fhód ag Raidió Fáilte b'fhéidir ar an bhliain seo chugainn so you know I mean b'fhéidir go ndéanfaidh muid rud éigin idir an bhliain seo agus an bhliain seo chugainn le cuimhneachán a dhéanamh ar Raidió Fáilte agus Raidió Feirste mar a bhí sé nuair a thosaigh sé siar ins an Ardscoil i bhfad siar.